Beni benias e beni benius e custu est s'atòbiu ispetziali de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda chi bolit donai boxi fintzas a chini gherrat po defensai sa vida e is deretus de sa genti prus debili. Custu meri' a no seus in su studiu de sempri cumenti bieis, ma seus in su Teatro Massimo de Casteddu po si contai chini circat de agiudai e aguantai s'isperu. Seus innoi po cumpratziri unu messàgiu de frotza e arresistèntzia gràtzias a sa mùsica e a s'arte po sustènniri sa rifabricatzioni de s'uspidali Al-Awda de Gaza, unu sinnu de cura e dinnidadi po una comunidadi ca tenit meda abisòngiu de s'atentzioni nosta puru. Est acanta de incumentzai su cuncertu de beneficèntzia We are not numbers, note per Gaza, cuncordau de su Teatro Massimo de Casteddu impari cun s'assòtziu Sardegna-Palestina e cun sa dirigèntzia artìstica de Francesca Corrias e Michele Palmas. Intra de is protagonistas, medas artistas, dotoris e dotoras, giornalistas ca si funt unius po unu eventu ispetziali de solidariedadi. Elena Ledda, sa Ratapignata, Elio Turno Arthemalle e medas atras e atrus ca cument'e nosu creint ca fintzas un'acinnu piticu podit fai sa diferèntzia. Abarrai cun nosu, poita custu merì eus a ascurtai boxis e sonus ca bolint contai, ascurtai e sustenni Gaza. Custu chi bieis innoi in basciu est su còixi IBAN po podi mandai dinai chi podeis, candu boleis, po podi agiudai a sustenni sa causa chi seus cumpratzendi cun bosatrus.

Cuntzertu chi est po mei de de importu mannu, deu imparis cun Michele Palmas eus eus pensau de de fai de fai calincuna cosa po po agiudai su populu palestinesu in custu disastru, in custu momentu tràgicu. E duncas eus organizau custu contzertu imparis cun artistas de importu mannu po sa mùsica sarda, Rossella Faa, Elena Ledda, Ratapignata, Roundella chi est su grupu miu, Stefano D'Anna po su jazz, Peter Waters cun sa mùsica clàssica, duncas mùsica dogna tipu, dogna gèneri. Is artistas e sa genti no scint ita fai, ita podeus fai po agiudai is palestinesus? Duncas custu est s'unicu s'unica manera chi deu connosciu, sa musica, s'arti, sa poesia, portai sa genti in d'unu teatru e arregolliri dinai po sa ricostrutzione de un'ospitali de Gaza, s'ospitali Al-Auda, duncas eus fatu su sold out, totu prenu, su teatru est prenu, is billetus funt acabaus e nosatrus seus contentus e felixis. Sa genti podit sighiri a donai dinai cun custu numereddu de s'Associazione Sardegna Palestina chi est sempri arregollendi dinai po agiudai Gaza e is palestinesus. Is occidentalis depint fai dinai e su dinai ddu faint cun is israelianus e duncas est de prus importu custu de sa vida de sa genti.
Deu creu chi is artistas siant sa ratza prus sbregungia chi nc'est in su mundu, sbregongiaus, no poita funt sbregongius issus, ma poita ddus totu dant bregongia, ita bolit nai custu, bolit nai chi candu nisciunu ndi podit prus bogai peis de una situatzioni, intrant is artistas, chi no timint No timint e si donant sempri. Poi candu un artista però pigat una posizione politica nant, eh, ma ita ses ascurtendi, un attore, unu cantante, ma ita ndi cumprendit un attore, unu cantante de politica. Però candu serbit sa politica atzerriat. Sceti chi candu serbit sa politica lassant ghettai a terra palazios, domus e lassant sa genti morta in sa ruga. E abetant chi si movant is artistas. Oi feus unu cuncertu chi spereus potzat agiudai a cuberai unu pagheddu de dinai po custu spidali in Gaza. Nci funt unas cantus de is mellus sonadoris, musicistas e cantantis chi teneus in Sardigna. Dognunu fait cussu chi podit. Issus ant a fai meda poita funt grandus artistas. Deu e Giacomo Serrelli presentaus. eh, e circaus unu pagheddu de, de ponni ordini in su palcoscenicu, e deu chi nc'est su tempus ligiu una cosa de Tucidide, de su libru cuintu de eh, sa guerra nel Peloponneso, ondi contat custa grandu democrazia, sa democrazia ateniesa, chi comenti nant oi is Istatus Unius chi funt una grandu democrazia, comenti s'arregulànt cun s'imperialismu insoru candu nci fiat unu prus debili. Nc'est un'atra grandu fàula, chi nosus seus sa tzivilidadi otzidentali. Sa tzivilidadi otzidentali no nc'est. Nci funt òminis e fèminas. Nosu si cuaus a palas de custu fueddu ca seus otzidentalis. No si seus portendi ne de otzidentalis ne de orientalis. Si seus portendi de genti chi nci furriat sa faci. Poita stentaus a nai cussu chi est sutzedendi? Poita timeus? Poita si tocat a pisci de cadinu a nosus puru? Poita no seus bonus a si ndi bogai cincu minutus de tempus o cincu francus de buciaca o cincu minutus de figau po nai sa beridadi, po nai cussu chi podeus fai? Poita chi fessit prus atesu meda, femus totus prontus a partiri in gherra. Imoi chi asuta 'e domu,

Francesco Bachis, poita seus innoi oi? Seus innoi po We Are Not Numbers poita seus partecipendi cumenti Ratapignata a custa bella initziativa po arregolli dinai, fundus cumenti si narat, po ospidali in Gaza, in Palestina. Nosu seus sempri stetius solidalis cun is palestinesus e cust'ota puru seus prestaus a fai custu Custu cuncertu impari cun totus is atrus artistas chi ddoi funt oindì me innoi in su Teatro Massimo e poita tocat a si ponni a parai faci, cumenti si narat, a ponni sa faci a primu pupa po nai ca dda depit acabai cun sa gherra, acabai cun su genocidiu de su populu palestinesi, cun totu custu tianziri de cosas chi funt fadendi ingunis. E duncas su contributu cosa nosta est contributu artisticu e musicali cumenti est sempri e seus benius Prexaus de fai custu, mancai non siat una cosa prexada chi s'agatat innoi. Eus a fai duas cantzonis, una est Marragau, chi contat de custu pilloni colorau chi de s'Africa benit a bisitai su Mediterraneu e sa Sardigna puru, unu pilloni chi po mimmi rapresentat s'identidadi cosa nosta, ma sigumenti seus andendi a un'omologatzioni Chi a bellu a bellu est pighendi-sì lingua, cultura, sociedadi, connotu, custu pillone est diventendi unu unu crobu sempri prus nieddu. Nudda in confrontu a su chi funt bivendi in Palestina suta de is bombas, innui inguni funt, cumenti a nai, ponendi totu a paris, livellendi totu po fai veramenti fai sparessi custa custu populu e custa cultura. E nosu seus innoi oi po po circai de de agiudai specialmenti is pipius chi est sa cosa prus lastimosa chi funt fendi cuntra custu populu ma cuntra is pipius chi no scintint mancu segundu a mimmi puita est sutzedendi totu custu si ddu podint spricai si ddu podint spiegai ma unu pipiu no ddu podit cumprendi e custa est sa cosa prus legia chi funt fendi cust'ominis.

Seus innoi po fai una cantzoni po po pigai dinai de mandai a gaza, ca innì sa situatzioni est tropu lègia, cumprendiu, e tocat a si movi a agiudai custa genti poberita e seus innoi puru poita no si praxit cussu chi est fadendi su su governu italianu chi agiudat cussu tontu de Netanyahu chi no mi praxit nudda nudda, nudda nudda nudda

Cun totu su chi est sussedendi in custu mundu in custa in custu periodu in custus tempus prus e prus su chi est sussedendi in Palestina nisciunu de nosus si podit scaresci totu su chi seus biendi su chi eus biu giai in is tempus passaus ma su chi seus biendi custa dì essi Custa non si poi biri sa genti morendi no sceti de bombas ma morendi de famini e de sidi e duncas mi pariat necessariu meda chi nosus oi depemus essi per forza innoi poita ca non fiat a mancai. Sa musica sempiri est sempri stetia presenti contras a sa is gherras de totu su mundu, no sceti de imoi, in is tempus passaus e s'at a sussedi chi ddu depeus fai in is tempus benidori puru, poita parit ca custu mundu est andendi tropu a francas a susu e nisciunus ascurtat is boxis chi tzerriant sa paxi. Nosu seus benius de gherras mannas, de sa prima gherra mundiali, de sa segunda, pensendi chi ant essi stètias is ùrtimas, invècias dopu eus biu totu gherras chi però fiant diaici largus. E in custus tempus eus cumentzau cun is guerras in sa Jugoslàvia e poi si funt sempri prus acostadas E deu apu sèmpiri cantau po sa paxi e apu a cantai sèmpiri, duncas, oi, cras e sèmpiri po sa paxi. Su Segnore est cun tegus, beneita ses tui intra totus is fèminas, beneit e

e cun is cumpàngias mias de is cantantis chi m'ant acumpangiau totu sa vida mia e est una sorrellantza po mei chi traballat impari po una cosa tropu importanti ch'est sa paxi e sa giustitzia prima de totu, poita no nci podet essi paxi chi no nc'est giustitzia in su mundu. Apu scioberau de cantai una cantzoni chi si tzerriat Loca, ch'est una cantzoni de Sílvia Pérez Cruz chi chi chistionat de solitudini de de de macchiori E poita deu pensu ca non c'esti solitudini prus lègia de no essi cumprèndius, chi chi chi nisciunu mi cumprendit e non c'esti solitudini pègiori de custa, cumenti su pòpulu palestinesi chi nisciunu est ascutendi e totu su mundu cumenti narat sa cantzoni chi apu cantau immoi, palestinesa chi s'intitolat Olive Branch, su mundu est crocau apitzus 'e unu pipiu motu. No deu seu meda alligada a su a s'associazioni ca ca esti innoi ca est Sardegna Palestina, Mariangela Pedditzi m'at pesau de candu fia pitichedda e esti de sa bidda mia Dolianova E m'at cumentzau a sa polìtica, a sa giustìtzia, a a a ita 'olit nai giustìtzia e paxi diaderus, poita paxi poi podit parri una parola meda bella ma meda superficiali puru, ma asuta 'e su fueddu paxi nc'est nc'est una meca 'e cosas chi chi est importanti de chi est importanti de cunsiderai e paxi 'olit nai 'olit nai giustitzia, chi non nc'est libertadi non ci podet essi paxi e custa cosa Mariangela mi dd'at mi dd'at inculcada beni de candu fia pitichedda, issa m'at M'at cumentzau a su a sa storia de su pòpulu palestinesu, sa storia de su pòpulu curdu, seu andada in Turchia no a cumenti inviada e apu traballau cun is curdus e totu sa vida mia chi deu seu seu traballendi po in Seu trabballendi po sa polìtica de sa paxi in sa mùsica e cumenti persona. M'est calada una làcrima castiendu su filmau, una làcrima de prus, puru, onnia día. Poita est succedendi una cosa meda lègia immoi. Est succedendi custa cosa ca seus abituendusì a biri sa moti, sa moti e sa distrutzioni, is pipius motus e s'efetu esti meda blandu poita deu biu Biu genti chi scrollat scrollat e e no su sentidu no est no est cussu chi chi chi chi depit essi castiendi una cosa aici est terribili est terrificanti e no no depeus no si depeus abituai a biri sa moti in terminis in terminis de de superficialidadi. No arrengraziu meda Francesca Corrias e Michele Palmas chi ant offiu custu concertu po sa paxi, po mobilitai sa genti, po portai sa genti a teatru e traballai cun nosu, poita su traballu de sa musica est fatu de de su pubblicu e de sa genti chi sonat, est una comunidadi chi traballat impari po po po una cosa tropu importanti immoi, ca est no no si drommiri in fronti a sa televisioni sceti castiendi sa s'ingiustitzia ma Est importanti narai callincuna cosa contro contro custa ingiustizia e deu seu meda cuntenta chi est sold out in inglesu e ringratzio meda Michele e Francesca

Seu de bintot'annos in s'Associatzione Sardegna Palestina chi eus creau impari cun Fausi apuntu bintot'annos fait. Est un'associatzione culturali iscrita a totus is registrus, regolarizada, seus iscritus fintzas a su Runts chi est su registru de de is associatzionis de totu s'Italia praticamenti e si ocupaus sia de fai de tant'annus purtroppo poita deo sperau chi prima o poi no serbessint bintot'annus de de solidariedadi cun sa Palestina, chi podessit chistionai mancai de scambius de coxina o de cosas prus trancuillas e no de guerras e de mortis e de pipieddus mortus e de genocidiu. No sciu cumenti ddu potzu nai genocidiu, però est genocidiu. Non nc'est de de chistionai, eh ma narai massacru, no, est genocidiu poita ca s'intenzioni est de ndi ddus spredi De nci ddus bogai o de ddus bociri, in calincunu modu de liberai totu cussus logus, cussas terras po ndi si ddas po ndi ddas pinnigai issus, quindi totu custa cosa purtroppu seus connoscendidda e biendidda dogna dì. Nosu faeus oltre a custas manifestatzionis e cosas po po po circai de sensibilizai sa genti, faeus fintzas cooperatzioni internatzionali, de solitu mi ndi ocupu deu de sa cooperatzioni internatzionali e praticamenti cun sa Palestina faeus progetus Finantziaus fintzas de sa Regioni po andai fintzas seu andada diversas bortas seu stada in Palestina e imoi is urtimus annus purtroppu in Palestina fiat dificili a fai fintzas progetus e seu andendu invecias in is campus profugus palestinesus in Libanu chi funt cussus chi si funt fuius in su corantotu e in su sessantaseti e bivint ingunis ormai funt cuatru cincu generatzionis chi funt profugus. poita no funt riconnotus in nisciunu modu, bivint ancora in is campus profugus, sovrafollaus, surr'e genti, e bivint in situatzioni veramenti lègia. Nosu seus arregollendi dinai po sa po s'ospidali de Al-Awda, poita fai funtzionai unu ospidali in custu momentu chi no passat nudda, no passat ne mexinas, no passat curas, no passat nudda e nosu circaus de ddus fai passai in calincunu modu e compraus faeus comprai innias specialmenti totus cosas po curai sa genti chi arribat traumatizada poita ca non est sceti sa sa guerra portat oltre a is traumas portat maladia puru poita ca comunque bivendi diaici mali non dd'est nisciuna cura nisciuna cosa po s'acqua non est acqua potabili est acqua Bruta, quindi faeus su modu de ddis fai arribbai s'acua, de ddis fai arribbai cos'e papai, propriu cosas de primu necessidadi, poita purtroppu funt, ant serrau totus is confinis a giru de Gaza e quindi no nc'arrenesceus a ddis fai arribbai giai nudda, se no in modus unu pagu, depiaus mantenni sa situazioni. E s'uspidali Al-Awda est s'unicu, est unu de is pagus chi funt funtzionendu, poita de pagu Ant bombardau un'atru ospidali puru, s'ospidali europeu, e ant mortu una surr'e genti, ant mortu medicus e su personali sanitariu, ddus ant ddus ant ispredius e custu est unu modu, cioè non fai arribbai cosa papai, non fai arribbai mexinas, non fai arribbai nudda, 'olit nai ca sa genti dd'olis ispredi No isceti a dd'ociri diretamente, ma dda ses propriu costringendu a morri de famini, funt pipieddus morendu de su famini, chi est una cosa chi nosu no estus a depi biri prus in custa in custus tempus chi si creeus civilizaus, s'Europa, totu si feus aici vantus, is valori, mancai is valori chi lassaus a fai custas cosas nosu eus perdiu nosu Is valoris chi teneus ddus eus perdius nosu, ddus seus perdendu. E prima o poi custa situatzioni chi passat cumenti una cosa normali, prima o poi nci passaus totus in una conditzioni de diaici de prevaricatzioni e de costritzioni. E no si podeus mancu prus lamentai, poita imoi chi si lamentaus nosi pistant, si manganellant, cumenti est sucediu de pagu puru ca seus andaus a protestai po is navis de guerra, po custas operatzioni de guerra fatas a innoi Non funt separadas sas cosas. Meda genti narat, ma nosatrus seus in Sardigna poita si preocupai de sa Palestina, opuru su contrariu. Est totu uguali, su mundu seus totus aici, seus totus ugualis, prima o poi, cumenti narat calincunu, prima nd'ant pinnigau a cussu, poi nd'ant pinnigau a un atru, candu funt 'enius a ndi pinnigai, e deu no apu fatu nudda, candu funt 'enius a ndi pinnigai a mei, no nci fiat prus nisciunus po mi po mi difendi.

E cun custu si torraus gràtzias po s'ai acumpangiau in cuss'atobiu aici spetziali. Ammentau sia ca fintzas un acinnu piticu podet fai sa diferèntzia e ca s'agiudu e s'ispera funt intra de is armas prus fortis po fabricai unu benidori setiau unu pagu mellus. Si lassaus cun s'afocu ca is boxis de custu meria potzant lompi atesu e chi potzant a essi de acunnortu e de speràntzia po chini abisongiat meda meda. Chi comente sempri si boleis sinallai fatus o contus chi pensais potzant a essi dinnius de interessu, si podeis iscriri a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi prus che atru po intendi sa boxi de bosatrus.